Fáilte chuig an seimineár gréasáin seo, ina dtugtar léargas ar chothú an Bhéarla mar theanga bhreise, le fócas ar oideoirí luathbhlianta. Áirítear sa tsraith seo freisin seimineár gréasáin tosaigh agus seimineár gréasáin le haghaidh tuismitheoirí agus múinteoirí bunscoile. Sna léargais, cuirtear san áireamh taighde chomh maith le torthaí na gcigirí i suíomhanna um fhoghlaim agus cúram na luath-óige agus an chomhairle a thugann cigirí ar fáil chun feabhas a chur chun cinn. Ag cur san áireamh an iliomad leanaí in Éirinn a labhraíonn Béarla mar theanga bhreise, tá sé ríthábhachtach a chinntiú go gcothaítear a n-inniúlachtaí éagsúla go héifeachtach i suíomhanna um fhoghlaim agus chúram na luath-óige. Tacaíonn Cigireacht na Luathbhlianta ón Roinn Oideachais le forbairt eispéiris foghlama ardchaighdeáin do leanaí trína plean cigireachta náisiúnta. Le linn cigireachtaí, déantar meastóireacht ar phríomhghnéithe an tsoláthair oideachais. Áirítear i gcreat cáilíochta na Cigireachta don Oideachas Luathbhlianta comharthaí agus torthaí a bhaineann leis an ábhar seo. Tá siad seo le feiceáil ar an scáileán. Glac nóiméad chun iad seo a bhreithniú. Tá dearcaí agus tuairimí bainisteoirí, ceannairí agus oideoirí na suíomhanna ríthábhachtach d'fhoghlaim rathúil na teanga breise. I suíomhanna an-éifeachtach, fáiltíonn an fhoireann go léir roimh an deis tacú le leanaí atá ag foghlaim Béarla mar theanga bhreise. Is féidir le roinnt leanaí nach labhraíonn teanga an tsuímh mothú trína chéile mar nach dtuigtear go héasca iad. Beidh siad ag brath ar na hoideoirí chun tacú leo agus iad a chur ar a suaimhneas. I suíomhanna um fhoghlaim agus chúram na luath-óige ar ardchaighdeán, déanann cigirí cur síos ar sholáthar íogair, ardcháilíochta, a chinntíonn go mothaíonn gach leanbh go bhfuil fáilte rompu, go n-éistear leo agus go dtugtar tacaíocht dóibh. Aithníonn na hoideoirí go bhfuil an cumas ag an leanbh teanga a fhoghlaim agus, go hiondúil, líofacht a fhorbairt i dteanga eile. Tuigeann siad freisin go bhfuil saibhreas foghlama agus eolais bailithe cheana féin ag an leanbh ón uair a rugadh é, lena n-áirítear eolas ar theanga an teaghlaigh. Tá sé seo riachtanach d'aon fhoghlaim agus dul chun cinn nua. Bainfidh an leanbh leas as eispéiris agus eolas roimhe sin chun ciall a bhaint as a dtimpeallacht nua. Aithníonn oideoirí luathbhlianta gurb iad na tuismitheoirí príomhoideoirí an linbh agus oibríonn siad go leanúnach i gcomhpháirt le tuismitheoirí, Trí chumarsáid rialta, is féidir le hoideoirí a fháil amach faoi inniúlachtaí teanga an linbh agus a fháil amach conas is féidir leo oibriú le chéile chun an fhorbairt teanga a chothú. I suíomhanna ardchaighdeáin, tugann cigirí faoi deara go nglacann na hoideoirí go leor céimeanna chun cur chuige comhpháirtíochta a bhunú. Mar shampla, tugann siad cuireadh do, agus cuireann siad fáilte chroíúil roimh thuismitheoirí chuig an suíomh. agus tugann siad le fios go soiléir go bhfuil meas ar a n-ionchur. Roinneann siad grianghraif agus físeáin den suíomh le teaghlaigh nua. Cuireann siad eolas ar fáil do thuismitheoirí faoi ghníomhaireachtaí seachtracha ar féidir leo tacú le hionchuimsiú agus b'fhéidir go gcuirfidh siad lámhleabhair agus nuachtlitreacha ar fáil ina dtugtar breac-chuntas ar an gcaoi a fhoghlaimíonn leanaí trí shúgradh. Nuair is féidir, cuirtear an t-eolas seo ar fáil i dteanga baile na dtuismitheoirí. Déanfaidh oideoirí a ndícheall aithne a chur ar theaghlach an linbh. Ina leith seo, tugann cigirí faoi deara go leor cleachtas inmholta, lena n-áirítear an úsáid éifeachtach a bhaintear as foirmeacha rollaithe inar féidir le tuismitheoirí eolas a sholáthar faoina dteaghlach, a gcultúr dúchais, a reiligiún agus a dteangacha baile. Bíonn oideoirí i suíomhanna ardchaighdeáin réidh i gcónaí chun fáiltiú roimh theaghlaigh nua sa suíomh, agus b'fhéidir go spreagfaidh siad tuismitheoirí le cuairt a thabhairt chun suí agus spraoi leis na leanaí. Dearbhaíonn cigirí obair na mbainisteoirí agus na n-oideoirí a chothaíonn cumarsáid éifeachtach dhá threo le teaghlaigh. Tá an cleachtas tábhachtach seo léirithe sa chomhartha atá le feiceáil ar an scáileán ón gCreat Cigireachta don Oideachas Luathbhlianta. Tugann cigirí faoi deara gur féidir le hoideoirí leas a bhaint as aistritheoir, bogearraí aistriúcháin, nó tacaíocht ó thuismitheoir nó ó bhall den phobal a labhraíonn an teanga chéanna nó teanga chomhchosúil. Is féidir leis an tuismitheoir seo faisnéis thábhachtach a aistriú, mar shampla faoi imeachtaí sceidealaithe nó nósanna imeachta an tsuímh. Go minic aistríonn oideoirí pacáistí fáilte, polasaithe, nósanna imeachta nó teachtaireachtaí riachtanacha eile chun a chinntiú go mbíonn na teaghlaigh an-eolach. Ina theannta sin, féadfaidh siad léirithe súl. leabhair phictiúr agus grianghraif a úsáid chun eolas tábhachtach a chur in iúl do thuismitheoirí. Léiríonn taighde go bhfuil sé thar a bheith tábhachtach don leanbh leanúint ar aghaidh ag labhairt a dteanga baile sa bhaile agus sa suíomh. I suíomhanna ardchaighdeáin, cuireann oideoirí teanga baile an linbh chun cinn go leanúnach. agus tuigeann siad gur féidir leo tacú i ndáiríre leis an leanbh chun inniúlachtaí sa dara teanga a fhorbairt trí fháiltiú roimh agus tacú le chéad teanga an linbh. Ó am go ham deir tuismitheoirí gurbh fhearr leo go mbeadh Béarla á labhairt ag a leanbh sa suíomh. Tá tuismitheoirí eile a fháiltíonn roimh dátheangachas agus ilteangachas. Mar fhreagairt air seo, i suíomhanna ardchaighdeáin, dearbhaíonn oideoirí do thuismitheoirí go dtacófar le leanaí cumarsáid a dhéanamh ar cibé bealach a roghnaíonn siad. Aithníonn an cur chuige seo an tábhacht a bhaineann leis an teanga baile agus na buntáistí a bhaineann le foghlaim an dara teanga. De réir mar a bhíonn leanaí gafa lena bpiaraí agus leis na hoideoirí, cloiseann siad agus ar deireadh úsáideann siad Béarla i gcomhthéacs foghlama spraíúil an tsuímh. Nuair a bhíonn coincheap nua nó casta á bhreithniú ag leanbh, beidh an leanbh ag brath ar a dteanga baile don phróiseáil agus don tuiscint. Dá bhrí sin, i suíomhanna ardchaighdeáin, tugann oideoirí neart am feithimh don leanbh chun machnamh agus réasúnaíocht a dhéanamh. D'fhéadfadh beirt leanaí a labhraíonn an teanga chéanna teacht le chéile chun cás a chíoradh ina dteanga féin ar dtús agus b'fhéidir ansin go labhróidh siad faoi i mBéarla leis an oideoir nó lena gcairde. Is é an fáth atá leis seo ná gurb í chéad teanga an linbh an bonn d'fhorbairt agus d'fhoghlaim teanga níos déanaí. Trí bheith ag éisteacht le teangacha éagsúla agus trí theangacha éagsúla a fhoghlaim, feabhsaítear scileanna gabhchumais teanga an linbh, is é sin an cumas teanga a thuiscint, agus cuirtear lena scileanna ginchumais, is é sin an cumas an teanga a labhairt, freisin. Bíonn feasacht teangacha níos fearr ag an leanbh agus meon dearfach i leith teangacha éagsúla agus éagsúlacht chultúrtha. D'fhéadfadh oideoirí eochairfhrása nó eochairfhocal éigin a fhoghlaim i dteanga baile an linbh, chun leanúnachas eispéiris laistigh den suíomh a chinntiú. Cuirtear na frásaí nó focail thábhachtacha seo ar taispeáint agus bíonn siad in úsáid ag gach oideoir. Tá sé seo úsáideach go háirithe nuair a thosaíonn an leanbh sa suíomh. Mar shampla, féadfaidh oideoirí focail nó frásaí a úsáid chun tacú leis an leanbh agus é ag ithe nó ag ól. B'fhéidir go bhfoghlaimeoidh agus go n-úsáidfidh siad ainmneacha bia nó frásaí simplí mar 'An bhfuil tú críochnaithe? nó 'An maith leat é seo? agus frásaí simplí a bhaineann le húsáid an seomra folctha. Tugann na cur chuige seo le fios don leanbh freisin go bhfuil meas agus aitheantas dá dteanga baile sa suíomh. Go suntasach, cinnteoidh oideoirí i gcónaí gur féidir leo ainm gach linbh a fhuaimniú i gceart. Nuair is gá, cuirfidh an t-oideoir ceist ar an leanbh, ar na tuismitheoirí nó ar aistritheoir an t-ainm a fhuaimniú agus cabhróidh sé leis na hoideoirí a chinntiú go bhfuil an fuaimniú ceart. I suíomhanna ardchaighdeáin, tuigeann oideoirí go bhfuil nasc láidir idir teanga baile an linbh agus cúlra cultúrtha agus féiniúlacht uathúil an linbh. trí phleanáil chúramach an churaclaim agus trí comhoibriú bríoch le tuismitheoirí, cuireann na hoideoirí gníomhaíochtaí foghlama iontaofa ar fáil do na leanaí, ceiliúrann siad amanna agus imeachtaí tábhachtacha do na cultúir atá sa suíomh, léirítear nó cuimsítear íomhánna a bhaineann leis an chultúr i leabhair agus i scéalta sóisialta ar féidir leis na leanaí iad a rochtain gan dua. Cruthaíonn na hoideoirí timpeallacht d'aon ghnó a léiríonn baile an linbh, ina mbíonn déantáin, bréagáin agus fíorearraí a bhfuil taithí acu orthu. I suíomhanna ardchaighdeáin bíonn saoirse ag na leanaí bianna agus éadaí a fhiosrú. Nuair a fháiltíonn oideoirí roimh oideolaíocht éiritheach atá súgradhbhunaithe, faoi threoir na leanaí, cruthaíonn siad bunús iontach d'fhorbairt teangeolaíoch leanaí. In atmaisféar sábháilte saor ó bhrú, is féidir leis na leanaí teanga nua a fhiosrú, a thástáil agus a fhoghlaim. Is féidir leo iarracht a dhéanamh focail agus teanga nua a úsáid, saor ó cheartú, ó thástáil agus ó aon chur chuige foghlama rófhoirmiúil. I gcásanna áirithe, tugann cigirí faoi deara cur chuige rófhoirmiúil maidir le coincheapa litearthachta agus uimhearthachta a theagasc trí cheistiú, trí thástáil nó trí ghníomhaíochtaí bunaithe ar theimpléid. Níl an cur chuige seo oiriúnach ó thaobh aoise ná forbartha de, áfach, agus ag an aois óg seo, D'fhéadfadh sé leanaí a dhíspreagadh ó fhoghlaim, d'fhéadfadh sé a spreagadh agus a rannpháirtíocht a laghdú agus dul i bhfeidhm go diúltach ar a bhfolláine. Leagann Aistear, Creatchuraclam na Luath-Óige agus Síolta, an Creat Cáilíochta d'Oideachas na Luath-Óige araon, béim ar an tábhacht a bhaineann le rannpháirtíocht ghníomhach shaibhir faoi stiúir an linbh le linn eispéiris foghlama spraíúla. Caithfear breithniú ar theanga mar mhodh cumarsáide seachas mar ábhar atá le múineadh. I suíomhanna sár-éifeachtach, bíonn litríocht agus scéalaíocht ar ardchaighdeán mar chuid de churaclam saibhir. Deir na leanaí rainn agus amhráin agus bíonn siad ag idirghníomhú go sóisialta agus iad ag súgradh. Tarlaíonn deiseanna foghlama teanga nádúrtha nuair a chloiseann siad focail arís agus arís eile i gcomhthéacsanna éagsúla agus iad gafa go hiomlán i ngníomhaíocht. Go minic, eagraíonn na hoideoirí gníomhaíochtaí ar féidir le leanaí sult a bhaint astu gan a bheith buartha faoi theanga ar leith. D'fhéadfadh iniúchadh ar uisce agus gaineamh, úsáid a bhaint as trealamh oll-luaile lasmuigh, agus cur chun cinn déanamh marcanna a gcuireann na leanaí féin tús leo a bheith mar chuid seo. Molann na hoideoirí curaclam a thacaíonn le foghlaim agus le forbairt phearsanta gach linbh ar bhealach bríoch trí ghníomhaíochtaí agus acmhainní atá bunaithe ar a spéiseanna atá ag teacht chun cinn. Sa spás idéalach foghlama gníomhach seo, atá saor ó bhrú, cothaíonn oideoirí idirghníomhaíochtaí piaraí agus úsáideann siad straitéisí ard-oird a thacaíonn leis na leanaí cumarsáid a dhéanamh agus smaoineamh agus foghlaim nuair a bhíonn siad ag súgradh. Tugtar smaointeoireacht chomhroinnte leanúnach air seo. Oibríonn na hoideoirí agus na leanaí i dteannta a chéile chun fadhbanna a réiteach, chun coincheapa a shoiléiriú agus chun cur leis an eolas reatha atá acu. Ar dtús, foghlaimíonn leanaí óga conas cumarsáid a dhéanamh trí idirghníomhaíochtaí neamhbhriathartha le cúramóirí. Foghlaimíonn siad conas comhrá a bheith acu trí fhreagairtí siar is aniar le linn gníomhaíochtaí simplí, mar shampla liathróid a rolladh siar is aniar nó uisce a splancadh le linn súgradh céadfach. Is iad na hidirghníomhaíochtaí siar is aniar na spreagthaí d'fhorbairt comhrá. Ag am sneaiceanna, suíonn na daoine fásta agus na leanaí agus itheann siad le chéile, ag eascraíonn deiseanna nádúrtha chun comhrá a dhéanamh. Tá sé tábhachtach go ndéanfadh an duine fásta ceartúsáid na teanga a eiseamláiriú agus iad gafa leis na leanaí. Áirítear leis seo labhairt go soiléir agus focail a fhuaimniú i gceart. Ní mór don duine fásta freisin rócheartúcháin ar iarrachtaí an linbh a sheachaint. Ina áit sin, ba chóir don duine fásta freagairt go dearfach d'iarrachtaí ar bith a dhéanann na leanaí chun teanga a úsáid. tríd an frása a athrá i gceart, más gá, agus b'fhéidir cur leis. Is féidir tacaí amhairc a úsáid chun tacú leis an gcumarsáid agus an leanbh fós ag foghlaim conas focail agus frásaí a úsáid. Mar shampla, bíonn gnáthamh amhairc a bhíonn ar taispeáint go soiléir an-chabhrach. Is féidir le clár rogha le pictiúir a chur ar chumas an linbh a rogha rudaí a roghnú don súgradh agus, má úsáidtear clár amhrán, is féidir leis an leanbh amhrán a roghnú le canadh nó ceol a roghnú chun éisteacht leis. Ina theannta sin, is féidir le clár anois agus ina dhiaidh sin, cuidiú leis na leanaí le linn aistrithe trí thaispeáint don leanbh cad atá ag tarlú anois agus cad a tharlóidh ina dhiaidh sin. I roinnt suíomhanna ardchaighdeáin, cruthaíonn na hoideoirí taispeántas a bhaineann le príomhdhuine an linbh. B'fhéidir go dtaispeánfaí grianghraif na n-oideoirí taobh le grianghraif na leanaí ina ngrúpa. Aithnítear go bhfuil sé seo an-tairbheach do na leanaí agus go gcuidíonn sé freisin le tuismitheoirí fios a bheith acu cé leis ar cheart dóibh labhairt faoina leanbh. Ar an scáileán tá achoimre le feiceáil ar na príomhphointí ó Chuspóir 9 mar atá in An Chéad Cúig, Straitéis Uile-Rialtais do Naíonáin, Leanaí Óga agus a dTeaghlaigh 2019-2028. Dírítear aird gur tréimhsí ríthábhachtacha iad aistrithe idir suíomhanna oideachais le haghaidh leanaí atá ag foghlaim Béarla mar theanga bhreise, Bíonn teagmháil éifeachtach agus ar bhealaí éagsúla ag oideoirí i suíomhanna luathbhlianta ardchaighdeáin leis na bunscoileanna ábhartha. Is féidir leo an teimpléad tuairiscithe 'Mo Scéal' a chomhlánú leis an leanbh agus leis na tuismitheoirí chun breac-chuntas a thabhairt ar aistear foghlama an linbh ar bhealach láidreachtaí-bhunaithe. Beidh sé de rogha ag tuismitheoirí ansin é seo a roinnt leis an mbunscoil. Táimid tagtha anois go deireadh an tseimineáir ghréasáin seo. Go raibh maith agat as bhur n-éisteacht. Má tá ceisteanna nó tuairimí agaibh, seol ríomhphost chugainn ag, insights, fostríoc, info, ag, education.gov.ie. Seo liosta eolais agus acmhainní breise a d'fhéadfadh a bheith cabhrach.